Sa chentubintinobe Nùgoro Macumele est diventande una tràpula mortale pro chie bi tràbicat, in màchina o in moto, pro andare a Macumele, Tàtari e como a Casteddu puru, ca dae su trèighi de aprile ant tancau sa chentutrintunu cara Ottana ca at tzèdiu unu tirante in unu cavalcavia. Eris b'at capitau un'incidente ub'est mortu unu pitzocu de bintinove annos de Oniveri, Gavinu Piredda, chi ch'est andau a supra de una Panda ghiada dae una femina de Oroteddi de barantun'annos, chi como est ricoverada in s'ispidale de Nugoro est grave. An a èssere sas indàgines chi sun mandande a dae innantis sos carabineris chi an fatu sos rilievos a istabilire comente est capitau s'incidente, Ma tocat de lu nàrrere chi est capitau pròpiu cando, in sa chentu bintinove, b'at colande unu tràficu chi no est in gradu de bajulare, ca su caminu no est istau fravicau pro cussu. Difatis est periculosu de se, chin retilìneos longos e unas cantas rucradas a rasu, Ma como est una trapula mortale e custu manzanu b'at àpiu un'ateru incidente. Unu zovanu de Illorai ch'est issiu fora de istrada chin una Ford, propiu in su matessi tretu ub'eris est mortu Gavino Piredda. Sa machina non bi balet prus e su zovanu est ricoverau in s'ispidale de Nugoro. Eris su sindicu de Nugoro at imbiau una litera a su capu dipartimentu de s'Anas Sardigna pro li pedire de apretare sos traballos in sa chentu trentunu chi parene tropu addasiaos rispetu a s'emergèntzia chi semus biende, prima chi bi càpitet carchi àtera dirgràssia. Su Comune de Nùgoro podet minimare sas tarifas Tari de unu milione de euro. A lu nàrrere est su cussizeri comunale de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu chi intervenit in sa chistione de sas tarifas pro s'arga chi sas amministratziones comunales depent fissare pro leze intro su trinta de aprile Sa prima boche de rispàrmiu pertocat su gastu pro s'ismaltimentu, nat Saiu. S'assessoradu regionale a s'ambiente at dau via lìbera a sa menimada de sas tarifas de Tòssilo, coladas dae chentunovantanove euro e bìndichi tzentèsimos pro cada tonnellada a chentusetantabator euro. Un'àteru rispàrmiu pro sos tzitadinos, sichit Saiu, est pro su servìtziu de pìnnica seperada in citade. Duncas, sa manovra Tari s'at a pòdere annànghere a cussa Tasi, sutalìniat Saiu, su guvernu difatis At postu unu milione in prus in su fundu de solidariedade comunale e at menimau su prelievu in su getitu Imu de otichenta miza euro. Chin su risparmiu in su bilànciu comunale de àteros batoschenta miza euros at a esser possìbile a azerare sa Tasi pro totu sas atividades produtivas e in custa manera concruit Saiu sos citadinos an a poder pacare prus pacu tassas. A pustis de sas cuntierras pro su referendum supra sas trivellas, botzau ca no est arribbadu a su quorum, sunt arribbende cussas pro su referendum costitutzionale chi diat dèpere ratificare su desinu de leze Boschi. In totu Itàlia sunt naschinde comitados in favore o contra custa riforma costitutzionale. In Nùgoro eris, in sa sala cunferèntzias de s'Exme, Su Comitau pro Votare No at fatu sa prima essia chin unu adobiu informativu. Sunu intervènnios su docente universitàriu Andrea Pubusa, polìticos e rapresentantes de sas istitutziones, Salvatore Lai, Pietru Dettori, Lucia Chessa e Marco Ligas. Su Comitau est detzisu a gherrare ca cunsiderat sa cropa formada dae sa riforma costitutzionale e s'Italicum, chi at riformadu su sistema eletorale in maggioritàriu, una mineta a sa democratzia parlamentare sestada dae sos babbos de sa Costituente, A pustis de sa cumbata de liberatzione, a manera de aer unu bilanciamentu de sos poderes a garantzia de sa libertade e de sa democratzia. Sa timoria est chi, modificande sa Costitutzione, s'arribet a minimare sa democratzia garantia fintzas a como. Su cambiamentu prus mannu de sa riforma Boschi est chi su Senadu at a aer unu sistema nou de nòmina de sos senadores, chi colant dae trechentos e bindighi a chentu, e fintzas a unu ruolu legislativu nou, chi no at a garantire unu bicameralismu perfetu, una dòpia letura de sas lezes e su votu de fidùtzia comente est como. In d-unu mundu chentza làcanas, ube sos mercados sunu lìberos, pro sas aziendas est diventende semper prus difìtzile a si mantènnere in cuncurrèntzia. Sos imprendidores europeos e a manera particulare sos sardos depene bocare a pizu istrategias aziendales nobas chi punnena a balorizare s'unicidade si cheren bìnchere sa cuncurrèntzia asiàtica semper prus forte, sos dipendentes, pro nàrrere, podent fàghere sa diferèntzia chin sos clientes. De istrategias nobas pro arribbare in su mercadu nd'an faeddadu custu manzanu in s'interi de unu seminàriu promòviu in Nùgoro dae sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu pro sos imprendidores de su territòriu, in collaboratzione chin sa sotziedade Bevolution. Roberto Bornioli, presidente de s'assòtziu, at apertu sos traballos. Maria Assunta Vinci, diretore tècnicu de Bevolution, at faeddadu de sas istrategias pro torrare a pònnere in motu un'azienda, sutalineende chi sa fama de un'azienda e s'immàgine sua chin sos clientes, paris a su capitale umanu, sun sa richesa sua prus manna, prus de sos capannones e prus de sos machinàrios. In unu mercadu globale, sun piessinnos ùnicos chi faghent sa diferèntzia. A s'addòbiu sunt intervènnios fintzas Luca Piccinelli de la de sa Corstyrene de Ottana e Daniela Cicu mere de un'azienda de infissos. Su locale New Trittico in Carrera Roma, in Nùgoro, cras, festègiat su segundu annu de atividade. Su locale, dae sa nàschida, s'est distintu pro sa capatzidade e sa volontade de dare boche a grupos musicales nugoresos e sardos chi in cue si podent esibire. Est apertu a cale si siat casta de mùsica, ma su mere, Mario Floris, l'at fatu diventare unu puntu de riferimentu pro sa mùsica rock, hard rock e heavy metal. Sa cosa bella de custu locale est chi sos grupos musicales sonant in mesu de sa zente chi podet partecipare aberu a su cuncertu.